pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri a boni kalindotu yowo sakudziwa boma mmene limayendera nkona amakhala munthu wansanje chifukwa chake ndikunena kuti osamatenga udani wa ena kukhala adani ako osamatenga adani a ena kukhala adani ako kodi akanakhala kuti mdani weniweni wa dpp akanakhalatu a boni kalindo chifukwa boni kalindo anali mp wa dpp ndi amene adaukira dpp ndikumanena kuti dpp imapha maalubino mpaka ananena kuti ndiyenda maliseche against dpp muja amapezeka kuti wamangidwa ku balaka anali against dpp boni kalindo ndi amene anagwira ntchito ndi a saulos chilima ku utm ndi amene amapanga limodzi kampeni ndi anabo chimwendo iye director of youth ku utm uh, ku, ku mcp director of youth a chimwendo against dpp mpaka kuitulusa mboma nthawi imene amaitulusa mbomamo ndikuti ife tili ndi dpp yo tikunena kuti apm sali yekha so lero akamabwera nkumakanena kuti ayi musamatenge anthu anali against inuyo ee chani ndi kuti akuthawa chithunzi chake chomwe akuthawa chithunzi chake chomwe chifukwa iyeyo ndi amene samayenera kukhala pafupi ndi dpp chifukwa ndi amene anapanga zoyipa kuma- kumapanga mpaka maadiveti kuti ngati tikuli- kuli boma ndiye ndi la utm ngati mukufuna fertilizer 4495 muzizagula amene adapweteka amalawi kupanga chiganizo cholakwika kuchosa dpp mboma analitu boni kalindo and mu nthawi ya mcp iyeyo amapezeka nawo misonkhano yoyitanisa boma ku salima ndikumalembesa ngati munthu ochokera ku mulanje ndikumalandira zi ma allowance amakhala nawo so lerolo zikumpweteka kuti ayi ayi mukutenga anthu kumapita ku dodima e ndikumagwira nawo ntchito you think kuti munthu basi kupanga ma audio abodza basi ameneyo ndikuti walanda nawo boma wagwira nawo ntchito anthutu a dpp agwira ntchito pasi pasi popanda even olo ma audio akanapezeka zija zonena kuti a dpp akanawina chifukwa iwowo anali ndi cholinga kunalitu anthu akuluakulu amene anamva kuwawa kunena kuti ife a mcp akutiuza kunena kuti kuchipani cha mcp timabadwiramo mu chipani cha mcp sitimalowa anthu amene adalephera kuchoka ku chipani cha dpp ndikukalowa ku mcp kuti akagwire ntchito ndi boma la mcp chifukwa choti kumakhala kuja konena kuti ife boma la mcp chipani cha mcp sitimalowa timabadwiramo anthu anaona kuti oh fine awa akuti amabadwiramo eh tiye tiwasiyire ndi ifeyo tipangane organize tokhatokha they reorganized ndi kuyamba ku kukhala pamodzi ndikuyamba kupanga ma strategy a mcp anayamba kuchotsa onse a dpp mboma mujamo kumachotsa kumayika kuti ayi awawa ayi awawa ndi marubbles clearing the rubble clearing the rubble anthu amene aja anakwiya mu mtima ndikuona kuti okay so tipange bwanji tiye titengeso chinthuchi so its not about kaya ndi aboni kalindo kupanga maodiyo kaya ndi antanyiwa kupanga maodiyo kaya ndi ndani kaya mukuti abakili muluzi kaya mukuti andani kulibe kulibe timangozinamiza ndi u- ndi u- kufuna kwa munthu indi- an individual amene olo ngati ena ife ngati an individual mwina kungosangalala ndikutenga kuponyerako kand 100 koma don't expect kuti when you are against the government the next government yobwera ikukonda chifukwa amadziwa kuti even the same people awawa ngati anachita against boma lijali they can be against us as well nzotheka so akamanena kuti ayi kodi anthu amene awawa atati atembenuze eh, futi ndikuyamba kukuomberani mulipinda boma limene lakhazikika iweyo nde ukaganize kuti ayi titembenuza futi ti- tili titembenuzanso limene lili tayeserani kupanga zimenezo aboni kalindo tatenganani ndi gulu lanulo mupange boma la panokha opposition ya panokha mukhale against tione ngati mungapange zimene mumapanga zija zimene mumapanga dr lazarus chakwera ngati dr lazarus chakwera amangokuyang'anirani don't think kuti every president amene azibwera kutsogoloko azikuyang'anirani nzosatheka malamulo alipo kuti munthu amene wanyoza state president amayenera kumangidwa malamulo alipo president is protected by the law president has got immunity so zimene amapanga jb zija kumatukwana dr lazarus chakwera mpaka zamukabudula and you expect kuti munthu ngati amene ujayo akakhale pafupi ndi professor arthur peter mutharika dignity yake ik- ikhalapo zigwira zimenezo ndiye mulira ndithu mulira chifukwa wandale samafuna munthu amene ali oti omangonyoza anthu wandale amafuna munthu amene akugwira ntchito pa ground ati dziko lino la malawi likufuna anthu amene amagwira ntchito pa ground sikuti munthu amene amangoyankhula "We, we, we, we, we, we, we." ayi koma munthu amene amatha kugwira ntchito pa ground achina timothy mtambo amagwira ntchito pa ground amapezeka pa ground sikuti amangoyankhula maaudio ali kunja ali ku south africa olo ndi kuvota komwe sadavote and should come here kumanena ye mtanyiwa anagwira ntchito mtanyiwa every day amanyoza anthu a dpp mtanyiwa anali against dr jane ansah ku ntcheu kumanena kuti ya kumene kuja avoteredwe achimulirenji mtanyiwa anali against chipungu mtanyiwa anali against so many people a dpp and mtanyiwa amachita support kwambiri dr joyce banda e, mzimayi ameneyi gwira nayeni ntchito mzimayi ameneyi gwira nayeni ntchito sanabwere direct kunena kuti tikuvotera voterani dpp so mukamabwera nkumanena kuti iyayi eya pali ena amene amangoyankha maaudio anzawo sangapange awo tiyankha ndithu chifukwa chonati muli zopusa zimene zosakuyenerani nkuyankhula koma chifukwa ukamaloza chala chimodzi kuti iwe ndiwe chitsiru chala chimodzi zala zitatu zimakhala zikuloza iweyo mwini bon kalindo ngati pali munthu amene mwasokoneza kwambiri dpp 2017 kugamula kuigumula dpp ndikumapita nayo ku utm munali inuyo achina bon kalindo ndi kumamunyoza nkhani zonena kuti peter mutharika wakula achikulu zidayamba ndi inuyo a bon kalindo ku, ku, ku, kuma, kuje kuma press conference ku golden peacock kumene, kumene ngumuya amatsegula even verse so anthu ngati lero lako amanena kuti ka nkhani za age limit kakuti apm wakula kaya chani zidayamba ndi inuyo a bon kalindo so musazise, musazisese ndikukhala ngati inuyo oyera ndikumakaona ngati anzanu ndi oyipa ngati pabwera gap 2020 to 2025 pabwera gap gap imene ija inabwera chifukwa cha inu inuyo panopa pano peter mutharika akanakhala akumaliza term yake 2024 akanakhala akumaliza then achina chakwera kandani bwenzi akutenga 2024 kumapita koma inu simunalolere munapezeka mwadzadza ku utm nkukamuuza chilima kuti chilima e, basi pano patiye tikagwirizane ndi mcp tiye tikapange za mcp so lero musamabwere ndikumazikweza ya ndikumaziyeretsa ayi ayi palibe amene anapanga mademo si ifeyo ngati ena ife sitinapange mademo kumpangira profesa arthur peter mutalika ife ndi amene tinali ndi profesa arthur peter mutalika nkumanena kuti apm sali yekha nthawi imene mumatenga inuyo miyala pa lilongwe kugenda apm nkukachera ku bypass uku ife tili naye limodzi ine bile malata shopu yanga inafuna kuotchedwa kumalangalanga amachita kulemba kuti mukamapanga mademo ku lilongwe kumbukirani shopu ya bile malata ku mzuzu kumbukirani julius smith 2019 mukuwinena inuyo 2020 mukuwinena inuyo inuyo muli ku utm mukupangira kampeni utm lerolo mufuna muzikhala ngati anthu oyera e a dpp eh, musamale e mukugwira ntchito ndi anthu kodi ngati a dpp akugwira ntchito akhululukira inuyo amene munapezeka kuti mwapanga zoyipa zomuchosa apm mboma ntengatenga 2019 ndi chimulirenji ndikukamuchotsa ndikukapanga zinthu zonati akakhale kumangochi akukhululukirani inuyo kuli bwanji anthu mwina amene amangoyankhula kapena amangopanga kandi ma press conference kuli bwanji anthu amenewo angalephere kuwakhululukira nde musamapezeke kuti mukutenga miyala kumagenda pa anthu ena nde muzikakweza anthu amene ali olo- ononga dziko lino aliyense amene amakhala against government ndi woononga activism simatanthauza kuti iwe ukhale wa opposition all the time you are the mu- overseer munthu onena kuti ukuchita ukuchita check cross che- ukuchita ba- che- balancing checking check, ah, no no no, musati musatiyankhulisenso chibwibwi mwamva eh? ukuli ukuliunikira boma lija kumaliunikira mmene muli lingayendere kumalipasa ma solutions eh? so inuyo mwani- mmanena kuti ayi ifeyo timapita even a chakwera ndimakumana nawo ndimafotokozera mmakumana nawo kusonyeza kuti mumafunira zabwino kuti peter mutharika asabwere pa mpandopo akhalebe chakwera lerolo wina aliyense adavomereza kuti president ndi profesa arthur peter mutharika aliyense adavomereza and si zachilendonso ngakhale olo a chakwera kuti atimve nafe tikunena kuti president ndi profesa arthur peter mutharika sakwiya nafe adziwa kuti that's the reality even eni ake adavomereza Eh? nde iweyo ukakhale pano ukanene kuti iya ineyo peter mutharika ayi eh, ine peter mutharika ayi nde muzi- muzibwera muzinena kuti mwaona anthu aja akukula mtima sakufuna kuvomereza iyayi musamadyere kunena mabodza ngati mufuna kudya abon kalindo ngati mufuna kudya zidyani pogwira ntchito pogwira ntchito kuigwirira ntchito ka ndi dpp yo ka ndi kugwirira ntchito mbomamo ndi mu- muzidya koma mukagwirisa ntchito mabodza kuti ayi ayi, anthu anapanga mab- ma- maaudio akuti ana- anamenya nkhondo zonse zimene amanena ntanyiwa zimakhala za mabodza zokhazokha angobwera anene mabodza palibe pamene amabwera ndikumatiuza kuti dpp izapanga chakuti kavotereni dpp kavotereni profesa arthur peter mutharika amapita mbali mbali mbali mbali mbali mbali anali against chakwera not like kuti ali ndi alternative yonena kuti ngati angachoke chakwera pabwere peter mutharika palibe pamene anabwera

because even if you are talking about toll gate eh? toll gate dziko lina lililonse maiko ambirimbiri padziko lapansi toll gate ali nawo ma toll gate ndipo posiyana kusiyana kwa mitengo kwa- kwa zochitika za zinthu ma cost a zinthu mitengonso imakwera toll gate inuyo inu mtengo umenewu wa 2000 ukanakhala ulipo kalekale koma inuyo ndi amene mumati hey, sitsani mitengo sitsani mitengo kumapanga mademo anu opanda ntchito sitsani mtengo wako wa togeti ukhale pa 500 ukhale pa 200 inuyo mukachite dictate do you know how much it, it takes kuchita construct togeti ngati imene ija kuti ndalama zake zibwerere do you know how much it takes kuti togeti ija ichitidwe construct ndalama zake zituluke ndiye ziyambe kutulusa ndalama zimene zija kuti ziyambe kupanga misewu Mu- do you know how much it takes ndi panopa zinthu zakwera mitengo maintenance ya zinthu zakwera ndiye mukanena kuti ayi togeti isakwere mtengo ndikazapanga mademo azakhala mademo anuwo mademo ake mukapangira kuti inutu munatha msuzi mudanena kalekale kuti malawi siwomufera ndiye mu- mukamaganiza kuti anthu mwina amakhalabe ndi chidwi cha mademo ayi tazingoyankhulani zomwezo za against anthu inuyo panopa mwangokhala against anthu ntchito yanu panopa ndiyokhala against anthu ndi advice yanu aboma sangayitenge because siyotukula dziko ndiyongomangobweresa maudani ngati mungafune kuti anthu azimangidwa ndizongobweresa udani inuyo ndikhoza kukutchalenjani inuyo abon kalindo anamiwa kaya mukuti a- alaitoni mangochi kaya mukuti ashumba kaya mukuti ndani simunamangidwe chifukwa chonena kuti mumamenyera ufulu amalawi koma mumamenyera mimba zanu mumatengeratu zanu kuti o lerolo ndi ndikayankhula chakuti lerolo ndi ndifana ndikapange mademo anthu amatenga ndalama sikutinso mumatenga ndalama ku dpp kokha ayi mumatenga ndalama ku utm mumatenga ndalama ku udf mumatenga ndalama ku aford mumatenga ndalama mumayimbira siku limodzi mumayimbira mwina anthu folo even ifeyo timadziwa kuti, "Oh, boni kalindo lero akakumana ndi akuti akakumana ndi akuti kenako mukachite mademo kumakazuza ana aja achina gomezani kumpoto kumakango apasa kumeneko chakuti 200,000 azikawerenga press conference inu mutatenga ndalama mutasunga mutagula simenti ndikumapita nayo kusalima kumakamanga so lerolo musawononge maina anzanu hey, hey, sindikunena bile enawa ndikunena bile banda osati bile enawa hey, amapita kumakakhala nawo ku dodma hey, kukagawa chimanga kulikuni ndizoletsedwa ndizoletsedwa and ifeyodi tinapita kumene a dodmako amagawa chimanga ndipo tinachita publicly tinauza anthu kuti chimanga chafika pa central region pa central region chafikaponso akulandira chimanga professor arthur peter mutharika sakuyang'ana mbali akugawa kwina konse kumpoto kumwera ku eastern region pakatinso chilipo andife takayikira umbonidi kuti pa chigawo cha pakati anthu alandiranso sanasankhe ndi inu mukanene kuti palakwika chalakwika ndi chani ah, ah, inu inu ine i have so many friends in dpp than anywhere else i have so many friends i can interact with them pamaliro timakumana anthu a dpp apo iwe apo kupatsana moni palibe chovuta chilichonse koma inuyo mmatenga udani wa ena kumakhala mma- mmutu mwanu inutu a boni kalindo ndi amene mudaononga dpp mudayiononga dpp kofika 2019 2020 mudayiononga ndinuyo mumayipangira mademo mumapezeka zichisotera kuti mpaka kumaka- kumakalowa ku udf ku utm ndikumakanena kuti inuyo ndinu director of youth kumakatengana ndi achina atupere kumapita nawo ku acb kumakapanga ndi kampeni kumene kuja ku against dpp and the like simunabwere direct kunena kuti inuyo mwabwerera ku dpp mumati ndinu activist why mufuna kumani kumayinenera dpp mumadziwa ndalama kuboma mmene zimatulukira kuti ndalama zituluke zimpatse munthu kuboma azilemba kuti chani kuti akutenga ndalama kuti zikupita kwa kwa maactivist kuti agwira ntchito yanji apereka ma services yanji ngati anthu akudandaula zokhuzana ndi zinthu zonena kuti munthu apanga bidi wapeza contract anthu ndikumayankhula nde kuli bwanji kuti ndalama zingotuluka mboma muja kuti ati iyi ndikapasa boni kalindo iyi ndikapasa mtanyiwa iyi ndikapasa laitoni mangochi iyi ndikapasa shumba iyi ati ndikapasa pasita kachechi pasitayo ngati sakulandira kuchechi kwake ndekuti ndikupusa kwa pasitayo chifukwa munthu amene ali m'busa weniweni amadalira pamalo pamene akugwira ntchito chifukwa ndi ntchito imene adakhumba koma ngati akusiya ntchito yake ndikupita pena ndi azikaganiza kuti ndikapeza ndalama uku kuti ndizikaoneka dolo ku church wauponda amene mwauzenso kuti ati mwauponda inuyo ndi kuti simunasankhire simunasankhe simudakhumbe kukhala m'busa mwakhumba kukhala ma politicians so ku politics kuli zinthu zitatu kusauka kulemera kuphedwa kumangidwa so ngati inuyo munagwira ntchito ndipo zese mukuthandizidwa expect kusauka ngati mukugwira ntchito expect kulemera ngati mukuphonya malamulo expect kumangidwa ngati simukuchita bwino zinthu zanu expect kuphedwa ndi ma results akundale amenewo so usamakhale pano ndikuti muzibwera kuti anthu azidandaula dandaula no no no no no ayi ayi ati kubakira kwamenyera ufulu anthu ena inu mukudya kumbali munanyamuka ndikupita nokha kungola uko osatenga anthu ena nde mufuna muzikaoneka ngati ndinu abwino ayi ndithu mwasambira pa chithaphwi msana ukuoneka pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates zikomo kwambiri